igbo bụ igbo mma mmanụ asị m nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya ngwa onye ji eko dị mma chineke ekwekwana ka ọ kwanarị ya a ka m bụkwa nwanne unu nwoke ahụ maazị ifeanyị nwosu nke onye isi ụlọ ọrụ ndị onye ije midia ihe anyị chọrọ iwetara unu n'ụbọchị nke taata bụ ihe nke anyị kpọrọ oge ezinụlọ oge ezinụlọ a n'ime ya ka anyị ga-esi na-ewepụtasị ọtụtụ ihe ma ihe gbasara ịkpọta nwa odibo ma ndị na-abụ nwa odibo gbabara ha boy gbagba gbasịa eweta ife dị ka aka na afọ ise afọ isii asị na nwa ya bụ nwa emebego isi ike ịkpọ n'ahịa eneghe anya o sizie na emebezi ihe ọjọọ nke a maọbụ nke ọzọ ọtụtụ ihe ka anyị ga na-eweta n'ihe gbasara nya bụ oge ezinụlọ ma ihe a na-emezi n'ala nya bụ naijiria nwoke na-eru ihe dịka iri afọ ise iri afọ ise na ise asị na ọ nwụọ nwaanyị abụrụzie nwaanyị ajadu ọtụtụ ihe ka anyị ga-ewepụta ka anyị mara ihe kpatara ji bụrụ na ụmụ nwoke na-ebukarị ụzọ anwụ na ezinụlọ n'ala nya bụ naijiria mana n'ụbọchị nke taata e nwere nke gbasiri ike anyị chọrọ isi na ya bụ nke ihe gbasara etu esi aga akpọta ụmụaka ha na-enyere ndị mmadụ aka n'ezinụlọ ya bụ nke a na-akpọ maid ọtụtụ ndị na-akpọ ya nwa na-eku nwa ụfọdụ na-akpọ ya nwa na-eku mana tupu agaba n'iru ọ bụghị naanị m ga-eneba ya bụ okwu anya maka adị m ka nna na ezinụlọ em enweziri nnukwute nwaanyị onye nke ga-enyere anyị aka ga-anọchite anya ndị nne ga-eneba anya n'ihe gbasara nya bụ housemaid uru ọ bara na ọghọm dị na ya ọ ga-amasị m ka anyị nabatakene ofu nwanne anyị nwaanyị nne m nnọọ rinne gwakene ndị be anyị onye ị bụ ee igbo bụ igbo ekene m unu a sịkwa m nke onye chi nya zelụ ee ị ma na a na-atụ ilu sị na egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebena o gosi ya ebe ọ ya-ebe maka na ọ bụrọ n'isi mụwazị bụ lọlọ ka ọ ya-ebe ee a ka m bụkwa nwanne unu nwaanyị o nwekwa onye ọzọ lọlọ ugomba isi mmiri na-etinyelu m ya nke mbụ na igwurube okodu ụmụojị dị na steeti Anambra ebe m si wee bịa ka unu tọọ ntị n'ana mụlụ anya ka azụ chinisia ntị unu ka oyere oye ka unu ghọta ife anyị na-akọwa tata gbasalụ gịnị ezinụlọ eh, nna ọ dị mma lọlọ ana m asị gị nnọọ rinne ndị be anyị unu anụgo ka nya bụ lọlọ si wee kọwa onwe ya a sị na ntị ya mara ama na-eji ya anụ ife na ọjị ka anaghị akpa ine em lọlọ ihe m chọrọ ka anyị neba anya dịka anyị si wee kwekọrịta n'ụbọchị nke taa bụ ihe gbasara nya bụ housemaid uru dị na ya maka na ọ bụrụ na i nee anya ọtụtụ ndị ezinụlọ dị iche iche na-asị na ọ bazighị uru na a na-akpọta nya bụ housemaid mana mụ nwa enego anya wee hụ na ma a bịa n'ihe gbasara anụm di na nwunye ihe dịka nwoke nụọ nwaanyị ọfụụ naanị ya ya na onye be ya ga-ebi ụbọchị a na-aga mana ewetazi aka ihe dịka eleghị anya na nwaanyị adịrị ime ụbọchị nwee ka o si wee dị gịnwa bụrụ nwaanyị ịghọtara ihe m na-ekwu em na-asị na ọ bụ ife dị mma ọ ga-amasị m ka m mara kedu ihe ị nwere ike em, itinye na ya bụ ife ee nwanne m daalụ rinne ee Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ife mere ya bụ na ọ na-adị mkpa ịkpọta nwa na-eku maọbụ nwa nwa nwa nwanne ee, nwa bọyị ma ọ maid n'ọnụ oyibo mana ife merụnụ bụ na ọ bụrụ na a nụa di na nwunye a o nwee ka o si dịba n'ebe nke nwaanyị nọ a na-enwe onye enyemaka a kpọte ya o so na-eme gịnị na-enye aka na-ahazicha maka na nke nwaanyị o nwee oge ya bụ ruo ọ ma enwenwuzi ike imegasị ife dịka imenụ dịka ma irunata ma ime onwe ife ụfọdụ gasị ụmụ ihe kwesịzi ma ọ na-emezi mgbe ahụ a ya na-agwakwu ya ọ bụrụ na onye na-ejekwa ụlọ ọgwụ a sị ya emezina emezina nke a, ọ onye bụ nwatakịrị osi onye ya na-epu Ee, emezi ya ife aka. niile a. Ee. maka gịnị ka ọ wee dị mma O ọ wee nwere dị ife mma. ọzọ Em, ọ dị mma em, ihe ị na-akọwa bụ na ị na-akwado na ọ dị mma ka mmadụ nwee onye na-enyere ya aka mụnwazi na onwe m bụ maazị Ifeanyị Nwosu wee na-ekwu na e nweghị ife ọjọọ dị na ya maka na dịka lọlọ kọwapụtara em ya bụ nwata bịa ihe dịka mgbe nwaanyị dị ime a na-enye ọtụtụ aka n'ezinụlọ nke kasị nke bụzi nwezie ka e si wee mụọ ya bụ nwa a mụọ ọkwa ịghọtago ehe eleghị anya nne ya nwee ike ịka bịa ọmụgwọ mana afụgokwa m nwa na-eku nwa nyere aka wee nee nne ya ukwu ọmụgwọ em wee na-asị na m ọ bụ ife dị mma ka ọ bụ maka na m ọ na-enye aka tụmadụ mgbe a mụziri nwa ọfụụ a mụba nwata ma a mụsịa ọ bụghị ife niile ka nwaanyị mụrụ nwa ga na-eme mgbe ahụ a mụrụ nwa eleghị anya nne ya bịagokwonụ ọmụgwọ na-esi ọmụgwọ mee gịnị Na- na-arụ em, ya bụ m, ogbu ọja n'if- n'imi ya emezie gịnị Eru. eru em, wee na-asị na m ezigbo ife ka ọ bụ n'agbanyeghị na e nwekwara ọtụtụ ọghọm dị na ya mana dịka anyị ga na-aga anyị ga na-ewepụtagasị ya na-adọwa ya ihe dị mkpa bụ mgbe anyị ga-akọsịa ihe niile gbasara ya bụ nwa na-eku nwa na ezinụlọ ka anyị mụta nke dị mma mụta nke dị njọ malụ nke anyị na-eme maka a ga-akwụsị akwụsị mm, ọkachasị nke anyị akwụsị maka ndị na-emekịta erika ha aka awụrụnụ lọlọ a bịa n'ihe gbasara ezinụlọ ụfọdụ eleghị anya nwoke na-alụ ọlụ bekee nwaanyị na-alụ ọlụ bekee kedu ihe ị chere ị na-eche na mmadụ dịkwa etu a na ha kwesịkwara inwe onye inye aka n'ezinụlọ eh, E, ife mere ya bụ na ọ bụ ezinụlọ nwoke na-alụ ọlụ nwaanyị na-alụ fa kwesịrị inwe onye mee gịnị ya-anọdo onye enyemaka ma ọ bụ nwa odibo ya-anọdo n'ụlọ wee fụgasịa na ife dịgasịa na-aga aga n'ụlọ nke kachasị nke bụ ebe e nwere ụmụaka ụmụaka kwesịrị inwe onye ndu onye nhazi onye nchekwa ya na-echekwa fa maka ife dịka ite erika ị rapụ nwatakịrị n'ụnọ o nwere ike o jebe n'ebe ọkụ latrik dị ma ọ bụ ife dịka ọsị o jebe n'ọkụ nkịtị a mụnye afụgo nwatakịrị a rapụ n'ụlọ otu a ojewolu sesere aka ọkwa nwatakịrị na-amụfụ ịga ije galụ galụ galụ amarọ ife ya na-eme were aka setuo ife ite a dọkwasịrị n'ọkụ na-enwu enwu ọkụ abụkwa ọkụ stove nọ nke gas o wee wuo anya ka isi na arụ ya niile nọ ka m na-agwa gị kịta ndị a ka nọ n'ụlọ ọgwụ kịta m na-agwa gị ife a mee na Bayelsa nọ na nwaanyị mkpọ m na-adụ nke n'ife ọya eti ya ka ọ ghara ịkpụ ojii n'ọnụ wee na m wee babara ya mba m sị ya kedụzi ife mee nwatakịrị ji jebe n'ọkụ ọ sị na ọkwa na ya rapụ nwa gbada aha na ka ya gote ife Ewo. ị fụ ya Ewo. mana ọ bụrụ na o nwee nwa na-eku efu onye nwa ama ndaba n'ọkụ maka ọ ya-asị ya bịa eh, nne kuru nwa kuru nwa jenu jenu gwuo egwu jenu n'iru ilo kuru ya gagharịa kwọrọ ya n'azụ ka ikuku metụ ya ka ọ lara ụra mana ọ bụrụ na ọ bụrụ ya kee ka ị ya-esi rapụ nwatakịrị n'ụlọ ị sị na ị na-arụ ọrụ ị fụrụ na ọ ya ekwere ọrụ anyị anụgo ife lọlọ kwuru ya bụ na ọ na-akwado na ọ dị mkpa na mmadụ ga-enwe onye na-enyere ya aka n'ezinụnọ iwu abụkwaghị na ị ga-amatịpụ aka gaa obodo dị iche iche ma ọ gaa mmiri n'asaa mba n'asaa nwa na-eku nwa nwekwara ike bụrụ nwanne gị nwaanyị nwa na-eku nwa nwee ike bụrụ nwa di ya na nwa na-eku nwa nwee ike bụrụ nwa nwanne gị mana ọ ka mmadụ nwee onye inye aka na ezinụnọ ka nya bụ ife wee na-aga ọfụma em lọlọ ndewo na ihe ị kọwara em mụnwa na onwe m na-ekwu dịka nna maka na mụnwa esorogokwa na ofu nna e nwere n'ụwa a kịta maka na eji m nwaanyị jide ụmụaka e nwere ihe m chọpụtara mere ofu oge n'obodo Lagos anyị nọ n'ime ya o nwere ezinụnọ biri onwe ha mana ha amụtago ụmụ abụọ nya bụ nwaanyị wee nọdụ n'ime ụnọ na-esi nri o chefuo na nwa ya gbapụrụ ezi wee gaa n'ụgbọala nna ya debere wee gaba ọrụ mepee ya banye n'ime ya n'oge ọcha ka anwụ anwụ wee na-acha chagide chagide chagide nke na nwata na-achọzi etu ọ ga-esi wee mepe nya bụ ụgbọ ebe ọ bụla ọ na-apị aka ọ pịa aka ọ bụ central lock nke mgbachi nwata nọ n'ebe a kụgide aka kụgide aka mgbe nne ya ji wee gbapụta wee na-achọ nwa ya uche ya eyibeghị na nwata gabara n'ime ụgbọala mgbe o ji wee ghọtazi ihe na-eme e mepee ụgbọ o wee bụrụ na nwata anabago mmụọ Hey! ọ bụrụ na e nwere onye inye aka dịka n'ezinụnọ mgbe ọ hapụrụ ya bụ nwata onye inye aka ha ga na-eleru anya ee ọ bụ ya bụ ihe m ji wee na-asị na ana m akwado ihe nwanne m nwaanyị bụ lọọlọ na-ekwukwa mana dịka anyị na-akwadokwa na ihe dị etu a amaka na ihe dị etu a amaka hmm, ihe ọbụla nwere uru nwekwara gịnị nnukwu ọghọm dị na nnukwu ọghọm em ọ bụghị ihe niile anyị malitere okwube taa ka anyị ga-eweta n'isi njedebe N'ụ- na agba nke na-abịa abịa anyị ga-ewepụta ihe gbasara ọghọm dị sinie ọghọm dịkwa na ya bụ housemaid erikakwa erika ọtụtụ ọghọm bụkwa nke si n'aka ndị nne na nna wee na-eme gịnị n'aka nne na nna wee na-abịa ma ndị na-emegbu ụmụaka ya na ha bi tupu ịghọta ihe na-emenụ ya bụ housemaid eme gịnị arụnyebere ha ya n'ọrụ ee m wee na-asị na ọtụtụ ihe ka anyị ka ga-eweta ihe gbasara ya bụ housemaid mana ọ ga-adịbakịrị na nchabi ọ bụghị tata ka anyị ga-eweta n'isi njedebe kama gbaa mbọ ka ị na-esonyere anyị onye ije midia na YouTube ebe anyị ga na-agbarịzinye bụ ihe na-adọwa okwu agba na maazị nwosu tv cheta na onye na-ewetara unu ozi a bụ mụ onwe m maazị ifeanyị nwosu n'ụlọ ee igbo bụ igbo anyị ka nọkwa n'oge onye ije midia mana chetakwa o nwere nke ọzọ m chọrọ itinye maka i nwee mmemme ị na-akwadobe ma ị na-efikọba ma ụmụ ife dịgasị aṅaa dịka agbamakwụkwọ akwamozu ee ịgụ nwa afa anyị na-eme ya imepe ụnọ unu achọba ma ọ bụ na ụmụ akwụkwọ na-akwadobe ime ife dịka nke anyị gafe eje mgbe na-adịghị anya chọbakene onye ije midia ị chọọ anyị jee n'iru akwụkwọ anyị chọba onye ije midia ọ bụrụ nọ na yutubu ọha nta akụkọ ka ị na-esonyere anyị chebekere na maazị nwosu tv ị ga-enweta anyị anyị bịakwana sonyelu gị ebe ahụ ee ịfụkwana ife e ji akpọ anyị onye ije midia aka na-awụrụ iru na azụ etu a ka ọ dị